Tar éis ísliú céime ó Roinn 2 Allianz anuraidh, níor thóg sé i bhfad ar Dhún na nGall filleadh. Ina gcoinne sa chluiche ceannais bhí an t-aon fhoireann amháin a chloígh iad sa tsraith agus foireann eile gur bhain ardú céime amach, Cill Mhantáin. Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta cluiche ceannais Roinn 3 thar a bheith suimiúil. Agus seans anois ag na Conallaigh teacht amach as seo. Fear lár páirce ansin, Brian McIntyre. Trasna na gcuaillí oscailte ansin ag Gavin Browne. Buailte fada agus buailte thar an trasnán. Poc saor sin le titim i mbéal an chúil. Grian sa tsúil ansin, ní bheidh sé ró-éasca ar na cosantóirí. Seans buailte ag an lántosach, Pádraig Doyle, agus í buailte go deas ag Pádraig Doyle. Cúilín amháin eatarthu arís. Anois poc sleasa féach chomh cóngarach don choirnéal atá sé ag Pádraig Doyle. Doyle á bualadh, Ah, tá sé sin iontach ar fad, ó Phádraig Doyle. Bhuel an bhfeicfidh muid cos poc sleasa níos fearr i mbliana ní dóigh liom go bhfeicfidh. Buailte amach go sciobtha í anseo. Dún na nGall ag teacht arís. Stephen McBride. Stephen á bualadh amach ar an taobh. Iad fós ar an ionsaí, liathróid mhór ard isteach anois. Ag iarraidh seilbh á fháil anseo anois. Josh Cronolly McGee. Buailte aige. Gavin Browne. Tá sí fós ag Gavin Browne. Gavin Browne íseal agus agus buailte bob ar an gcúl báire ceapaim. Críoch íseal. Agus obair mhaith déanta ansin ag Brian McIntyre. McIntyre á bualadh isteach. Faightear beart in airde ag an lántosach. An lántosach Richie Ryan is Richie Ryan ard thar an trasnán. Tá sé scór i ndiaidh a chéile faighte ag Dún na nGall anseo anois. Tá sé chúilín eatarthu. Caithfear a dhéanamh níos fearr. Iarracht ard ag titim istigh.

Dhá chúilín idir na foirne anois. Obair mhaith ansin, Cill Mhantáin ag teacht arís. Seo é an fear lár páirce, Sam O'Dowd, buailte go deas ag Sam. Ceann níos lú eatarthu anois. Tá siad ag teacht arís, Cill Mhantáin an pas isteach sa spás. Ag iarraidh í a chur chun cinn ansin. Germaine. Ar aghaidh anois go fear lár páirce, Pádraig Doran. Pádraig Doran á scaoileadh ar aghaidh go dtí Sam O'Dowd. Sam O'Dowd, seans ar chúilín agus Sam á bualadh go deas. Tá Cill Mhantáin ar ais chun cinn. Scuabtha amach ansin ag Conor McNally. Níor éirigh leo breith ar an sliotar. Agus í faighte arís ag an bhfoireann baile. Seo chuig Andy Doyle, seo an fear contúirteach níl aon cheist faoi Doyle ag bualadh thar a ghualainn. Cúilín eile faighte do Chill Mhantáin thar an trasnán chomh maith. Arís eile, téann Cill Mhantáin ar ais chun cinn. Poc amach anois. Luke White. Tá sí faighte seo anois ag Liam McKinney. McKinney gar isteach ar an gcúl, tá triúr timpeall air, tá sí fós ag McKinney, buille gearr! Críoch dheas íseal ag Liam McKinney. Bhí an cúl báire spréachta leis na cosantóirí. Ach críochnaithe go deas ag McKinney, bhí obair le déanamh aige agus rinne sé an obair sin go maith. Seilbh ag Dún na nGall arís. Tá sí ag Liam McKinney arís, McKinney ag bualadh ard agus tá ceithre scór i ndiaidh a chéile, ceithre chúilín aimsithe anois, cúl agus trí chúilín go deimhin ag Dún na nGall. Cúig chúilín idir na foirne, bhfuil aon bóthar ar ais ann do Chill Mhantáin? Ní bheidh Dún na nGall ag imirt sa Roinn 2 ach níor mhiste leo corn a thabhairt abhaile anocht. Ceann sin ag titim anois agus í faighte. Seo Seanie Germain fuair sé cúl níos luaithe. Tá an dara cúl faighte ag Germain! B'fhéidir nach bhfuil deireadh déanta fós.